Daoibh a chairde, Mícheál anseo arís libh ó Glór na nGael. Súil agam go bhfuil sibh ar fad ag coimeád slán agus sibh sa bhaile. Nach bhfuil an t-ádh linn, cé go bhfuil muid i mbun géarchéim faoi láthair na huaire, tá an aimsir ag scoilteadh na gcloch anseo i mBleá Cliath agus tá sé go han-deas ar fad chun roinnt scileanna peile a chleachtadh. So, inniu arís táim chun cúig drilleanna a dhéanamh libh. Dar ndóigh, tá liathróid ag teastáil. Marcóirí arís an balla agus an rud is tábhachtaí, gléas cosúil le fón póca nó taibléad chun taifead a dhéanamh oraibh féin agus na taifeadtaí sin a sheoladh ar aghaidh chugainn ag suíomhanna Facebook agus Instagram Ghlór na nGael. So, tagaigí amach liom inniu agus beimid ag cleachtadh. Maith sibh! Maith sibh a chairde, so don chéad mhír inniu arís táimid díreach chun téamh suas a dhéanamh leis an gceann seo. So níl muid chun an figure 8 a dhéanamh inniu ach táimid chun passáil láimhe agus kick pass against an mballa a dhéanamh. So táimid chun ceachtar lámh agus ceachtar cos a úsáid gach uile uair. So, siúlfaidh mé tríd go mall. So, ag tosú le pasáil láimhe ar an taobh clé. Pasáil láimhe ar an taobh dheas. Ansin kick pas clé, kick pas dheas. Maith sibh a chairde, bainigí sibh úsáid as sin agus feicfidh cé mhéad a fhaigheann sibh i 30 soicind. Maith sibh!

Maith sibh a chairde, so don dara mír inniu tá roinnt spraoi chun a bheith againn chomh maith le bheith ag obair ar ár gcuid coisíochta a bhfuil an-tábhachtach sa pheil Ghaelach. So go bunúsach tá cúig marcóirí leagtha amach agam i dtreo zig-zag. ionas go mbeidh muid ag déanamh uainn sleais céim. So má fheiceann sibh mo liathróid síos ansin ag an gcón oráiste, sin an áit go mbeidh mé ag cur tús leis. So siúlfaidh mé tríd go han-mhall, ach táim chun liathróid a phiocadh suas ansin, dul síos go híseal, sleais céim go dtí an darna mharcóir, ansin rith aonair nó aonair bheag a dhéanamh, ansin sleais céim a dhéanamh go dtí an darna ceann, an bealach ar fad suas go dtí an cúigiú ceann, ansin téim siar arís ón gcúigiú ceann amach. So breathnaigh orm agus rithfidh mé tríd go han-mhall.

An-mhaith ar fad a chairde. So don tríú mhír inniu, táimid chun arís cleachtadh a dhéanamh ar ár gcuid scileanna coisíochta agus freisin táimid chun forbairt a dhéanamh ar na scileanna rith aonair a bhfuil déanta againn le b'fhéidir trí seachtaine anuas. So go bunúsach tá cúig marcóirí ag teastáil, iad b'fhéidir trí mhéadar óna chéile mar a bhfuil leagtha amach ag na cinn ildaite seo agamsa. So go han-bhunúsach, siúlfaidh mé tríd go mall ach táimid ag déanamh aonair ar cheachtar taobh den chos, ag dul isteach idir gach uile marcóir chuile uair go ndéanaimid aonair. So, siúlfaidh mé tríd go mall ionas go bhfeicfidh sibh conas é a dhéanamh. So, seo tús leis ag an gcéad marcóir. So, maith sibh a chairde,

Maith sibh a chairde, tá muid nach mór ann. So don ceathrú mhír inniu tá muid chun forbairt a dhéanamh ar ár gcuid scileanna comhordú tríd beir greim ar liathróid agus lámh a leagadh ar liathróid eile agus muid ar an talamh. So go bunúsach chun é a dhéanamh go han-mhall tá muid chun liathróid a chaitheamh suas san aer, dul síos go híseal, lámh a leagadh ar liathróid eile agus breithiúnas ansin a dhéanamh ar an liathróid a bhfuil caite san aer againn. leis an nglúin in airde ar cheachtar taobh chun go ndéanfaimid cosaint orainn féin agus muid san aer mar a d'fhoghlaimíomar sa chéad seachtain. So, chun ceann gasta a dhéanamh libh, táimid chun an liathróid seo a chaitheamh san aer. So, caithim san aer é ach coimeádaim an súil air i gcónaí. So, suas san aer, síos go híseal, pointe is ísle, pointe is airde, beirim greim air. So, bainigí sibhse úsáid as an drill seo agus féach cé mhéad cinn is féidir libh breith air i 30 soicind. Maith sibh!

Ar fheabhas ar fad a chairde, an mhír deireanach agus an cúigiú mhír don lá inniu. Agus go bunúsach tá muid chun na scileanna coisíochta, na scileanna seasmhachta ar fad a chur isteach i druil amháin cosúil le suíomh cluiche ionas go bhfeicfidh muid conas a úsáidtear é agus muid i mbun cluiche. So go bunúsach tá muid chun ligint orainn go bhfuil marcóir orainn nó duine ag déanamh cosaint orainn agus tá muid chun iarracht éalú uathu, ansin tá muid chun ráib a dhéanamh, beir greim ar liathróid a bhfuil ar an talamh, é a chiceáil i gcoinne an mballa cosúil go bhfuil sé sin ag ciceáil i dtreo leath tosach, ansin tá muid chun beir greim ar an fricciníob, é a leagadh síos arís san áit a raibh sé agus chun dúshlán a dhéanamh oraibh féin úsáid ceachtar cos gach uile uair. So siúlfaidh mé tríd go han-sciobtha.

Ar fheabhas ar fad a chairde, maith sibh. Tá súil agam go bhfuil sibh chomh spíonta céanna is a bhfuilimse i ndiaidh na cúig míreanna peile sin a dhéanamh. Táimid ag iarraidh, mar a luaim gach uile sheachtain, bhur gcuid físeán a fheiceáil. So bí cinnte taifead a dhéanamh oraibh féin agus na físeáin sin a sheoladh ar aghaidh chugainn ag suíomhanna Facebook nó Instagram Ghlór na nGael ionas go bhfuil muid in ann na buachaillí nó na cailíní is fearr sa tír a roghnú. So ar aon leis an tseachtain seo caite chomh maith, beidh stór focal ag deireadh an mír seo ionas gur féidir libhse aon